Bhuel, is dóiche gurb é an chéad chuimhne atá agamsa ar an pháirc seo ná a theacht le bheith ag amharc ar an chlub ag imirt, ar an fhoireann shinsir ag imirt gach Domhnach. Bhí sé cineál ina, bhuel, ina deasghnátha dúinn, an clann ar fad agus bhí, tá áit ag gach clann le seasamh nuair atá muid ag amharc ar an chluiche. Ní sheasaim isteach san ardán anseo, seasaim anseo in aice leis an bhalla thall agus le mo chairde ó bhí mé óg agus, Is dóiche gur sin an cuimhne is doimhne atá agamsa agus ansin ag teacht le himirt mé féin agus le ceird na peile Gaelaí a fhoghlaim. Is cuimhin liom nuair a osclaíodh an pháirc seo gur tháinig Ard Mhacha le himirt ann agus bhí sé sin ina lá thar a bheith mór don chlub ar fad agus onóir iontach mór ab ea é mar bhí Ard Mhacha i ndiaidh a bheith ag imirt i gcluiche ceannais na hÉireann agus laochra agus réaltaí iontach mór ab ea iad na buachaillí seo. Ní thiocfadh liom a chreidbheáil go raibh foireann Ard Mhacha dul a bheith ag imirt ar an pháirc seo agus blianta ina dhiaidh sin nuair a bhí mise mar chaptaen d'Ard Mhacha agus gur fuair muid na soilse, na tuilshoilse, d'oscail muidinne an pháirc agus bhí mise ann mar chaptaen agus bhí mé ag rá liom féin yeah seo iontach deas le smaoineamh go bhfuil mise anois ag imirt ar an pháirc seo mar chaptaen Ard Mhacha nuair a ba chuimhin liom oscailt na páirce agus mise ann mar dhuine óg ag amharc air. Is cuimhin liom lá oscailte na páirce mar lá iontach deas a bhí ann, bhí an ghrian ag soilsiú, samhradh iontach maith a bhí ann agus ní thiocfadh liom a chreidbheáil an slua a bhí ann mar chan amháin go raibh gach duine ó Bhéal Átha an Airgid ann mar is gnách ach bhí slua mór de chuid Ard Mhacha ann fosta, lucht leanúna agus ní thiocfadh linn sin a chreidbheáil agus bhí an áit plódaithe agus bhí an cluiche é fhéin go hiontach, bhí an pháirc ag amharc go hiontach agus is dóiche go n-amharcann páirc ar an gcuid is fearr ar a lá na hoscailte agus bhí gach rud in ord agus in eagar, bhí péint ar gach áit agus tá cuimhní dearfacha againn ar an lá sin mar bhain Ard Mhacha chomh maith. Bhuel, bhí mise thart fá deich mbliana d'aois agus mo chairde agus bhí daoine de leithéidí Joe Kernan, Paddy Moriarty, Jimmy Smyth, na daoine sin, Brian McAlinden sa chúl agus eh, Bhí réalt dár gcuid féin againn ag an am sin, Joe Murphy. Bhí Joe ag imirt le hArd Mhacha agus Martin Murphy fosta agus is cuimhin liomsa mise ag teacht le bheith ag amharc ar mo chlub féin ag imirt agus just i mo sheasamh in aice leis an áit a raibh na buachaillí sin ag imirt, Joe agus Martin, just le bheith ag coimhéad orthu ag imirt agus. le bheith, ní thiocfadh liom a chreidbheáil go raibh mé chomh cóngarach leo agus is cuimhin liom fiú sa chlubtheach i ndiaidh na gcluichí agus muidinne b'fhéidir ag amharc ar an teilifís nó ar rud éigin eile, just mé ag stánadh orthu ag rá 'sin réalt de chuid Ard Mhacha'. Sin an cineál de acmhainn a bhíodh ar bhuachaillí óga ag an am sin, sin na réaltaí móra a bhí ann agus is dóiche go bhfuil sé go fóill mar sin ann mar nuair a amharcaimse ar na daoine óga sa chlub seo, na babaithe agus ag amharc ar Jarly Óg s'againne, is mar an gcéanna atá sé. Ní raibh mé ar an imreoir is fearr nuair a bhí mé níos óige agus is cuimhin liom gur thuig mé go mbeadh ormsa cuid mhór oibre a dhéanamh le mo chluiche dá mba mhian liom a bheith ag imirt le hArd Mhacha. Ach tharla rud amháin a sheas liom go dtí an lá seo atá inniu ann. Nuair a bhí mé thart fá dhá bhliain déag d'aois, d'fhás mé, b'fhéidir, sé nó seacht n-orlach níos airde ná mo chomhleacaithe agus thiocfadh liom ceapadh glan a fháil ar an liathróid. Anois sheas sin ar ndóighe mar lárpháirceoir agus chomh maith le sin shocraigh mé ag an aois sin dá mba mhian liomsa mo sprioc a chomhlíonadh nach dtiocfadh liom go leor rudaí a dhéanamh cosúil le bheith ag ól alcohol, bheith ag caitheamh tobac, bheith ag dul amach san oíche agus thraenáil mé an oiread agus a thiocfadh liom. sa dóigh is go dtiocfadh liom fanacht ar bharr mo chluiche agus d'fhan sin liom go dtí b'fhéidir tríocha a ceathair, tríocha a cúig nuair a d'éirigh mé as le hArd Mhacha agus d'fhan mé ag imirt le mo chlub, leis na na reserves mar a bheirtear orthu. D'imir mé an cluiche deireanach craoibhe amuigh ansin agus bhí mé 52. Tháinig mé air sa chraobh agus go fírinneach an tráthnóna sin tháinig mé abhaile agus dúirt mo bhean Suzanne liom, sílimse go bhfuil sé in am duit éirí as, tá na daoine ag gáire fút anois. Agus d'éirigh mé as ar an lá sin. Bhuel, samhlaigh nuair a bhí mise ag fás aníos sna seachtóidí, bhí na Trioblóidí ag dul ar aghaidh agus eh, Go fírinneach ní raibh rud ar bith ann ach amháin an pháirc seo. Sin an rud a bhí ann. Ní raibh fiú clubtheach againn, bhí seomra feistis againn. Muidinne ceann de na clubanna, de na chéad chlubanna b'fhéidir in Ard Mhacha a thóg clubtheach agus is cuimhin liom thiocfadh leat dul isteach ansin agus dártaí a imirt agus pool a imirt agus na rudaí sin. Bhí sé mar chineál club óige dúinn nuair nach raibh a leithéid ann agus eh, Gach lá, beagnach, rachaimis ar na rothair ó mo cheantar dúchais i gCreagán, thart ar dhá mhíle síos an bóthar seo, le bheith ag imirt. Just muidinne féin, istigh sa pháirc, ag trasna na páirce, suas an pháirc agus ag cleachtadh linn féin, mar go fírinneach ag an am sin ní raibh a leithéid de rud ann agus traenáil, ní raibh sé chomh heagraithe sin. So, idir an áit seo agus Glasdroman, áit a raibh an club óige, a chaith mise an chuid is fearr de m'am le spáráil. D'imir mé mo chéad chluiche le hArd Mhacha i gCrois Mhig Lionnáin i gcomórtas a chuir an Cairdinéal Tomás Ó Fiaich le chéile in ómós dá dheartháir, an Dr Ó Fiaich, a bhí ann i gCrois Mhic Lionnáin síos na blianta. Agus bhí ceithre chontae ann, Ard Mhacha, Lú, Tír Eoghain agus Doire. Sin an ceithre chontae atá ar an Ard-deoise, Ard Mhacha. Agus cuireadh isteach mé sa darna leath mar leathtosaí láir agus scóráil mé cúl. Ní thiocfadh liom é a chreidbheáil. Ach ní raibh na cluichí a tháinig ina dhiaidh sin chomh furast mar fuair mé ar an pháirc sa darna leath in éadan an Dún agus chaill muid an cluiche sin agus is mar sin duine óg atá ag streachailt le fáil ar fhoireann. Bhí Neil Smyth agus Mark Grimley mar bheirt de na lárpháirceoirí is fearr in Éirinn ag an am agus bhí mise ann mar chineál fear ionaid ar an bheirt acu sin, d'éireoidís b'fhéidir gortaithe nó cibé. Agus chaith mise seal iontach mór ar an líne, i measc na bhfear ionaid. Ach mar gheall ar go raibh mé in adharca a chéile le Mark Grimley agus Neil Smyth ag an traenáil, d'fhás mo chluiche agus d'éirigh mé i bhfad níos fearr agus mar gheall ar sin fuair mé ar an fhoireann agus just ní thiocfadh liom é a chreidbheáil. Ceann de na gaiscí is mó a fuair mé nuair a thosaigh mé ná cuireadh mé i lár na páirce in éadan Jack O'Shea. Bhí Jack O'Shea mar laoch go huile is go hiomlán ag gach lárpháirceoir nó b'fhéidir ag gach peileadóir in Éirinn agus bhí sé ag dul anonn in aois ag an am sin agus mar gheall ar gur mhaith leis bheith ag dul suas agus ceapadh glan a fháil i lár na páirce. Bhí an-streachailt idir an bheirt acu, bheirt againn ag dul suas leis an liathróid a fháil agus fuair mé an lámh in uachtar air an lá sin, fuair mé laoch na himeartha. Sin dul siar b'fhéidir go dtí 1987 agus tá an duais sin go fóill i mo theach agamsa agus ní thiocfadh liom sin a chreidbheáil. In éadan Jack O'Shea, bhí m'athair iontach, iontach bródúil as sin mar Tháinig seisean, tháinig m'athair go dtí an cluiche sin níos mó le bheith ag amharc ar Jack O'Shea ná bheith ag amharc ormsa ach nuair a fuair a mhac laoch na himeartha in éadan Jack O'Shea, yeah, caithfidh mé a rá, sin an t-aon, an chéad uair a dúirt mé, dúirt sé liomsa go raibh sé bródúil asam. Yeah, bhí mé iontach iontach cóngarach do m'athair agus ar an drochuair fuair sé bás dhá bhliain ó shin ach bhí sé 91 agus fuair sé aois iontach agus. Yeah, i gcónaí thabharfadh sé tacaíocht dom agus cáineadh fosta, sin an, agus bhí sin, bíonn sin ag teastáil le himreoir nó le duine ar bith eile ó d'athair agus thuig sé mé agus thuig mise eisean agus caithfidh mé a rá go gcronaím go mór é. Bhain Ard Mhacha Craobh Uladh i 1982. Tháinig mise ar an phainéal 1986 agus shíl mé bhuel i gcionn trí ceithre bliana bainfidh mé an rud seo agus you know beidh sin go hiontach rud éigin a bhuachtáil mar déanann tú cuid mhór íobairtí agus tú i do imreoir idir-chontae agus má théann tú ar feadh i bhfad gan rud éigin a bhaint tosaíonn tú ag cur ceiste ort féin an fiú seo mar pósadh mé idir sin agus bhí clann bheag againn agus bhí mé ag iarraidh iad a thógáil de réir mar a bhí mise ag dul amach ag traenáil agus bhí cuid mhór íobairtí, chan amháin ag an imreoir ach ag na daoine atá thart air, ag mo bhean chéile Suzanne agus ag na páistí fosta. So, 1999, bhí sé seacht mbliana déag ó bhain Ard Mhacha Craobh Uladh. Bhí mise ann ar feadh trí bliana déag acu sin agus is cuimhin liom an bhliain sin, bhí muid ag tógáil de réir a chéile. agus ní mar atá sé anois nuair a fhaigheann tú an darna nó b'fhéidir an tríú seans. Seans amháin a fuair tú sa chraobh sin agus bheadh ortsa dul an bhliain dár gcionn agus an rud ar fad a thoiseacht arís. I ngan fhios, b'fhéidir go rabh tú iontach cóngarach dó an bhliain roimhe agus sa chéad chluiche bhí muid seacht gcúilín thíos i ndiaidh deich mbomaite in éadan Dún na nGall. agus ní thiocfadh linn sin a chreidbheáil agus ag leath am chuaigh muid isteach agus shocraigh muid, look, seo, seo an bhliain dheireanach dúinn, an é seo mo chluiche dheireanach d'Ard Mhacha agus chuaigh muid amach, chríochnaigh muid cothrom agus bhain muid an athimirt. Doire sa darna cluiche, cluiche leathcheannais, mé féin agus Anthony Tohill, bhí cuid mhór coimhlintí idir an bheirt againn agus buíochas le Dia tháinig muid amach le cúilín amháin, sa lá sin. Is cuimhin liomsa gur shábháil Benny Tierney cic éirice ar an lá sin. Bhí cluiche den scoith ag Benny sa chúl agus sa chluiche ceannais in éadan an Dún, bhí an Dún mar churaí na hÉireann cúig bliana roimhe agus ba iadsan rogha na coitiantachta go huile is go hiomlán don chluiche sin agus níl fhios agam ach just tháinig gach rud le chéile. Nuair a smaoiníonn tú ar na himreoirí a bhí againn, leithéidí Diarmuid Marsden agus Oisín McConville, an comhnascadh idir an bheirt sin, an tuiscint a bhí acu, duine amháin ó thuaisceart na chontae agus an duine eile ó dheisceart ach nasc siad le chéile go foirfe agus bhí bua iontach againn ar an lá sin. Agus ceann de na rudaí a ba shuimiúla faoin chluiche sin, de ghnáth, ní thig leat cineál scíste a dhéanamh nó sult a bhaint as go dtí go séidtear an fheadóg dheiridh ach b'fhéidir ins an 10 nóiméad deireanacha den chluiche sin, bhí a fhios againn go raibh sé bainte againn agus bhí mé ábalta amharc thart agus an rud ar fad, you know, sult a bhaint as agus bhí sin iontach deas. Bhuel i gcónaí bhí suim agam sa chóitseáil mar i mo scoil, Ardscoil Naomh Pól, em, bhí mise ag glacadh foirne fríd na blianta sin agus thaitin sé go mór liom. Bhí páirt agamsa mar chóitseálaí in, san, na foirne anseo in Béal Átha an Airgid agus just, Bhí sé de rún agam dul ar aghaidh go nádúrtha isteach go dtí an chóitseáil i ndiaidh domh mo ghairm peile ag Béal Átha an Airgid a chríochnú agus oíche amháin tháinig Seán McCague go dtí mo dhoras, bhí seisean i ndiaidh a bheith ceaptha mar Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael agus bhí sé ag cur a chuid coistí le chéile. Bhí comhrá aige liomsa ag na hAll Stars i 1999. Dúirt sé gur mhaith leis labhairt liom. Fuair mise ainmniúchán an bhliain sin. Tháinig sé go dtí mo theach agus d'iarr sé orm a bheith ins an chéad chathaoirleach de choiste na n-imreoirí. Sin coiste a cuireadh le chéile le cineál dul in éadan an GPA a bunaíodh an bhliain sin. Rinne mé mo mhachnamh air agus shocraigh mé ar é a dhéanamh. So díreach Ó bheith ag imirt le hArd Mhacha, caitheadh mé isteach i lár cúrsaí riaracháin náisiúnta Chumann Lúthchleas Gael ar Ard-Chomhairle agus ag amharc thart ar na laochraí móra seo de chuid riaracháin i gCumann Lúthchleas Gael, just ní thiocfadh liom a chreidbheáil go raibh mé ann i bPáirc an Chrócaigh arís ach mar riarthóir agus ní raibh sin ariamh i mo smaointe go fírinneach. Agus ansin ina dhiaidh sin, choinnigh Seán Kelly mé, eisean an chéad Uachtarán ina dhiaidh, mar Choiste Náisiúnta Scór. Agus is mar sin a lean sé nuair a théann tú isteach go dtí Páirc an Chrócaigh agus b'fhéidir nuair a fhaigheann tú do chéad chos isteach ann, fanann tú agus sin mar a bhí sé suas go dtí an lá atá inniu ann. Tharla cuid mhór comhtharluithe le chéile mar gheall ar go raibh an oiread sin suime sa Ghaeilge ag mo chéad ardmháistir, Hugh Macauley, in Coilleach Eanach, an áit a ndeachaigh mé go dtí an bhunscoil, agus ansin chuaigh mé ar aghaidh go dtí Coláiste Cholmáin in Iúr Cinn Trá, agus bhí sin ina cineál naíolann mór de chuid Chumann Lúthchleas Gael. Theagasc Mícheál Ó Cíosóg ann. Fuair mise grá agus tuiscint ar Chumann Lúthchleas Gael ó dhaoine de leithéidí Ray Morgan agus Pete McGrath agus Dan McCartan ach go háirithe. ó Chontae an Dúin agus mar gheall ar sin nuair a tháinig na rudaí sin le chéile agus nuair a thiocfadh liom peil a imirt agus nuair a thuig mé luachanna Chumann Lúthchleas Gael bhí mé ábalta Gaeilge a labhairt bhí daoine a rá liomsa ó mo chairde ach go háirithe b'fhéidir go bhfeicfimid thú lá éigin sa todhchaí mar Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael ach go fírinneach ag an am sin bhí mé a rá liom féin Cad é fiú mar a fhaigheann tú, cad é an cosán? Ach ba é Seán McCague an duine ba mhó a chaith mé isteach i lár rudaí i bPáirc an Chrócaigh agus ach ab é eisean b'fhéidir nach mbeinn féin mar Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael anois. Bhuel, sin rud a dúirt daoine liom, de réir mar a bhí mise ag dul anonn ó thaobh chumas na Gaeilge de, an tsuim agam i gCumann Lúthchleas Gael agus i stair Chumann Lúthchleas Gael agus gach rud agus Bhí páirt agam ar an choiste anseo i mBéal Átha an Airgid ó bhí mé óg fosta, bhí mé mar oifigeach óg ar an choiste agus ansin ceapadh mé mar oifigeach Coiste Chontae Ard Mhacha ar an choiste seo. D'fhág sé sin go raibh mé ag dul go dtí cruinnithe de chuid Ard Mhacha ó bhí mé óg agus bhí suim agam sa Scór agus mar gheall ar na rudaí sin a bhí ag teacht le chéile, sin rud a bhí daoine a rá liomsa ach de ghnáth, bheinn féin ag gáire faoi. Ach de réir mar a chuaigh na blianta ar aghaidh, agus ansin nuair a ceapadh mé mar an chéad chathaoirleach ar an choiste sin, tháinig a lán mór daoine chugamsa a rá, yeah, look, bí ag smaoineamh air i gcúl do intinne go dtiocfadh leat an sprioc sin a bhaint amach agus tháinig an tuar faoin tairngreacht i ndeireadh na dála. Le mí anuas tá mé ag deanamh réidh le haghaidh a bheith mo Uachtarán so tá mé ag cur mo óráid le chéile, tá mé ag cur na coistí le chéile, tá sé iontach tábhachtach go bhfuil cathaoirleacha maithe do na coistí agus just sin obair a chaithfidh tú a dheanamh agus deanann tú an obair sin ach ó am go chéile deir duine leatsa bhfuil fhios agat go bhfuil tusa ag dul a bheith do Uachtarán an Chumann Lúthchleas Gael nach mór an onóir í sin agus ansin buaileann sé tú nó b'fhéidir go bhfuil mé ag dul thar bhráid ar club peile agus mé ag tiomáint agus ó am go chéile nuair a dhéanaimse sin síos an tír tarraingím isteach agus amharcaim thart ar an áit just mé féin le b'fhéidir le tips a fheiceáil do mo chlub féin agus ansin deirimse liom féin tá mise ag dul a bheith i mo cheannasaí ar an eagraíocht seo ar fad ar fud an domhain agus buaileann sé tú agus ansin éiríonn tú ó am go chéile eaglach an mbeidh mé ábalta don phost mór seo? Ach tá an-tacaíocht ann agus an fhoireann atá i bPáirc an Chrócaigh, tá siad dósháraithe, caithfidh mé a rá, ó bheith ag caint leo agus an paisean atá acu do na cluichí. Táimid iontach ádhúil go bhfuil daoine den chumas sin i bPáirc an Chrócaigh againn. Sílimse, ó thaobh na Gaeilge de, go bhfuil sé tábhachtach a thuiscint cá háit a sheasann an Ghaeilge ó thaobh Chumann Lúthchleas Gael de. Ní hé job Chumann Lúthchleas Gael an Ghaeilge a athbheochan. Is é job Chumann Lúthchleas Gael an Ghaeilge a chur chun tosaigh an oiread agus is féidir linn agus sílimse go ndéanaimid sin go maith. Ins na polasaithe dhátheangachais atá againn Gaeilge ar dtús an t-am ar fad agus i mo thréimhse ba mhaith liomsa sin a neartú fiú níos mó agus sílimse féin go raibh Larry McCarthy, Uachtarán faoi láthair, ionta maith ag cur Gaeilge chun tosaigh. Labhair sé an Ghaeilge, an oiread agus a thiocfadh leis. Agus sin an rud a dheanfaidh mise. Tá mise ionta tiomanta don Ghaeilge. Tá mé níos mó ar mo shuaimhneas ag caint i nGaeilge na mar atá mé i mBéarla. Agus go háirithe nuair a thagann tú ó thuaisceart na hÉireann, nuair atá an Ghaeilge cinéal sáite sa pholaitíocht, tá's agam go gcaithfidh tú a bheith cúramach faoi sin ach déanfaidh mé mo dhícheall an Ghaeilge a chur chun tosaigh ar bhealach atá dearfach agus b'fhéidir a thabharfaidh inspioráid do dhaoine an Ghaeilge a fhoghlaim. Ceann de na rudaí atá neamhchoitianta faoi mhuintir na hÉireann ná an grá atá againn san áit dhúchais agus mar gheall air sin tagann cuid mhór rudaí dearfacha amach, agus diúltacha fosta. Ach sílimse go mbaineann Cumann Lúthchleas Gael an dearfachas sin amach go suntasach. Mar shampla, sa chlub seo, amharc ar na háiseanna atá sa chlub seo, a cuireadh le chéile go toildeonach mar gheall ar go síleann daoine agus go dtuigeann muintir na háite seo an tábhacht a bhaineann leis an phobal, leis an chomhphobal agus leis an áit dúchais. Agus sílimse, mar gheall air sin, má amharcann tú ar an duine, ar an chine daonna, tá cineál fáth, ag teastáil uainn, nó purpose, agus tugann Cumann Lúthchleas Gael sin dúinn. Agus san aimsir atá inniu, an lá atá inniu ann, nuair atá muid ceangailte ar bhealach nach raibh muid ceangailte ariamh mar gheall ar na meáin shóisialta, sílimse go bhfuil daoine níos uaigní ná mar a bhí siad am ar bith ariamh. Agus feicimse sin gach lá agus mé i m'ardmháistir scoile. Cumann Lúthchleas Gael mar gheall air go n-amharcaimid i ndiaidh daoine, go bhfuil áit éigin againn le dul ann, an tríú háit, nuair a smaoiníonn tú ar an chéad áit, sin an baile, an dara háit, an obair, seasann Cumann Lúthchleas Gael mar an tríú háit atá ag teastáil don duine má tá sé, siad ag dul a fheidhmniú mar is ceart agus b'fhéidir gur, gur sin an fáth mar go dtuigimse an tábhacht a bhaineann le Cumann Lúthchleas Gael nuair a stróiceann tú ar shiúl an cultúr agus an teanga agus gach rud. Mar áit le dhul, áit a dtuigeann gach duine cé tú, áit a bhfuil fhios ag gach duine cé hé do chlann agus an rud is tábhachtaí, áit sábháilte, sin an rud is tábhachtaí faoi Chumann Lúthchleas Gael agus an club. Bhuel, mar gheall ar gur imir mé an cluiche ag an leibhéal iontach ard ar imir mé, is dóigh gurb é na spriocanna is mó a bhéas agam ná an cluiche. é féin. Agus ó thaobh na hiománaíochta de, ní raibh seans agam iománaíocht a imirt. Ní hionann sin is a rá nach bhfuil suim agam san iománaíocht, mar d'imir mo chlann ar fad iománaíocht. Thug mise an seans sin dóibh. Agus sílimse gurb é an dúshlán is mó atá againn ó thaobh dul chun cinn na hiománaíochta ná clubanna nua a bhunú. Agus níl, mar shampla, Ard Mhacha ariamh ag dul a bhuachan Cluiche Ceannais na hÉireann Iománaíochta ach amháin má tá níos mó ná ocht gclub againn. Agus sílimse, tá sé deacair agus dúshlánach club a bhunú in Éirinn mar gheall ar chúrsaí dlí, cúrsaí aireachais, na costais a bhaineann leis. Ba mhaith liomsa na constaicí sin a bhaint ar shiúl agus é a dhéanamh iontach furasta. cumann iománaíochta a bhunú agus táimid ag dul a thabhairt faoi sin sa choiste nua iománaíochta a bhéas agam. Ó thaobh na peile de, tá fhios ag gach duine go bhfuil an pheil i ngá b'fhéidir le smaointí úra agus ó am go chéile féachfaidh tú ar an cluiche agus deir tú níl fadhb ar bith leis an chluiche seo, tá sé go hiontach ach tá fadhbanna ag an cluiche seo agus táim ag dul a chur le chéile coiste athbhreithnithe amharcfaidh ar gach gné de Pheil Ghaelach agus beidh siadsan réidh le haghaidh dul amach i 2025. Mar sin comhdháil atá ann do rialacha úra a thabhairt i bhfeidhm. Agus an tríú rud, caithfidh mé a rá mar dhuine deonach mé féin agus táimid go léir, oibrímid go toildeonach, Sílimse go bhfuil an stádas amaitéarach, an luach is fearr atá againn, an luach is tábhachtaí atá againn, faoi chontúirt. Ar bhealach go bhfuil sé anois chomh dian ar imreoirí idirchontae an cluiche a imirt ná go bhfuil siad, go bhfuil comhartha ceiste thart ar chuid mhór acu ag tús na bliana, an féidir liom an commitment seo a thabhairt? Chan amháin sin ach anuraidh chaith muid 40 milliún ar prapáil do na contaetha idirchontae agus sílimse go bhfuil sé in am dúinn athbhreithniú a dhéanamh ar cad is stádas amaitéarach ann sa bhliain seo. An uair dheireanach ar tharla sin 1997 ag Peter Quinn agus sílimse go bhfuil sé in am anois athbhreithniú a dhéanamh ar cad is ciall leis sa lá atá inniu ann agus nuair a smaoiníonn tú ar an 30 milliún a thug JP McManus do na clubanna I gcionn deich mbliana feicfimid luach an 30,000 sin mar cuirfidh na clubanna an t-airgead sin ar dhea-úsáid. Ach cá háit a dtéann an 40 milliún a chaithimid ar na foirne idirchontae gach bliain? Imíonn sé ar bhusanna, óstáin, backroom teams, na rudaí sin agus níl fhios agam An úsáid mhaith é sin don airgead sin? I gclub ar bith tá sé tábhachtach go dtugann tú an lóchrann go dtí an chéad ghlúin eile agus i gclub seo nó i gclub ar bith bíonn an tseanghlúin, na daoine a bhfuil meas ag gach duine orthu mar iadsan na daoine i gcuid mhór cásanna a bhunaigh an club agus ansin bíonn an mheánghlúin ann, na daoine atá b'fhéidir ag tabhairt na páistí óga agus ag traenáil agus gach rud agus ag coinneáil an rud ag dul agus ansin an t-aos óg agus i gcónaí bíonn tú ag amharc ar an aos óg agus ag smaoineamh an dtuigeann siad an obair atá i gceist, an dtuigeann siad go gcaithfidh siad theacht anseo agus an áit seo a choinneáil ag dul ar aghaidh go deonach ins na blianta atá le teacht. Agus buíoch le Dia tá sin le feiceáil sa chlub seo mar bíonn cuid mhór functions ar siúl againn thíos sa halla mór agus feiceann tú iad thart you know ag obair, ag piocadh suas gloiní agus ag glanadh suas agus ag just ag cuidiú linn agus tá sé sin tábhachtach go dtuigeann an ghlúin óg go gcaithfidh siad bheith sásta theacht anseo agus a gcuid ama a chaitheamh, cuid mhór ama a chaitheamh thart faoin chlub, ag obair go deonach, ag traenáil agus ag obair, ag déanamh na rudaí cúraim a ghlacann sé le club a choinneáil ag dul. I ndomhan sa lá atá inniu ann, tá's againn go bhfuil praghas ag gach duine agus nach bhfuil daoine, go bhfuil cineál cultúir ann nach bhfuil duine ar bith sásta rud ar bith a dhéanamh ach amháin go bhfaigheann siad íocaíocht. Buíochas le Dia, níl sé sin go fóill i bhfeidhm i gCumann Lúthchleas Gael mar tuigeann daoine an tábhacht a bhaineas leis an áit dhúchais agus leis an gclub agus téann sé go smior ionainn, an grá sin atá againn, gur imir mé féin sa chlub, i ngeansaí an chlub agus gur mhaith liomsa go mbeadh seans ag mo pháiste féin an geansaí sin a chaitheamh agus chun sin a dhéanamh, caithfidh mise a bheith sásta seasamh suas. agus a bheith ag traenáil agus a bheith ag obair leis na hóganaí sa chlub seo agus sin an cineál ciorcail a mbíonn Cumann Lúthchleas Gael ag brath air agus buíochas le Dia tá sé go fóill beo beathach agus go maire sé.